o nwere matter m chọrọ ka anyị discuss on anyị nwere many things anyị ga-ekwu n'ụbọchị nke taa one girl gara buru akpa ya gbakwuru one boy na my village na mbano gbakwuru the boy the boy akwụ ụgwọ isi ya nothing nothing ya buru akpa ya gbakwuru nwoke kemgbe two years ya gbakwuru the boy and the boy ahụzi ike ike the girl agwụla the boy mana the girl na-eti onye a na-eti mana i wonder zi na-ajụ myself ọ dị mma nwaanyị buru akpa ya gbakwuru nwoke na this 2026 this jet age mmadụ nọ na gị buru akpa gị gbakwuru nwoke nwoke na-ararawa gị free mgbe ọbụla ọ chọrọ ya ata mgbe ọbụla ọ chọrọ ya ata that's akwụ ụgwọ isi gị o nwe ihe e mere n'isi gị no introduction gị buru akpa gị gakwuru nwoke as a woman
enwe onye zara ahụ ihe ọ zara nwoke dị ụkọ enyi ya ị matara na population ụmụ nwaanyị ka nke ụmụ nwoke better for you nwanne nke ọbụla ị hụrụ chue ya grab him ndị niile nọ na nga akwụ mọkụ mọkụ ọ dị mma heaven chere achọrọ ka ndị mmadụ mụta ihe anyị kwuga now so ihe ị na-ekwuzi na enweghị kwuru nwoke dị ụkọ now for instance now ya wụrụ your sister gara gbakwuru nwoke elee otu elee ihe ị ga-efeel ọ bụrụ 18 years o ruola ya ọ gafeela ya 18 years ọ na-ebe ọ ga-edebe decision na nke onwe ya na ọ bụ ihe dịrị ya mma ọ bụ ihe na-adịrị ya mma ya feel na ịgbakwu nwoke dịrị ya mma no wahala because gọọmenti ya feelkwa na na ọ chọrọ na follow due process no wahala mana ofe chịrị gbakọ ụwụ enweghị nwere na-efollow gị for due process follow for 25 years enweghị ihe ga-eme nothing will come mana gị mee by force gbakwuru ihe gbakwuru eri ya ebuka at the end of the day ụmụ ụlọ ga-agazi bịa ji aka ndị mezie ihe isi nne ha if they happen atụkwala ya ọchị if they happen jere smartphone gị na-egwere isi ejere support na heaven abi mba na i will not support ga but o nwere some side ọ rụchara aka m feel na the thing o kwuru eziokwu very soon in the nearest future ọkwa na the future anaghị abịa o nwanne ya kpa ịdị na ụmụ nwaanyị atọ nwere ike na-adọ gị achọghị ịma ma onye dosara n'ụlọ ma onye dosara n'ụlọ gị ọ chala red ụmụ nwaanyị nọ n'ụwa na-akarịrị ụmụ nwoke because most of ụmụ nwoke anyị nọcha n'ime nga spifi ọ dị mma nwaanyị ibu akpa ya gbakwuru nwoke nwoke na-akwụbụ ụgwọ isi gị gị dosa buru akpa gị dosara nwoke bọwere nwoke ike nwoke na-eri ọrụ everyday by day everyday by day kwa na ọ madịghị your parents Mba, ọ dị mma. Ọ dị mma. Yes. Okay, because ọ wụrụ my sister, ọ ga-ewute m. God bless you. But if you know how ị ga-eji get onye ke ga-atụwa gị ime. Ga-ewere n'ọhụ ndị doro ya sụkwasịcha dị ọhụ. Ihe ọ bụla gị na ya ga-emere ya wụrụ ya. Ihe da bụ otu ga-eme. Ị ghọla because otu ọ dị ugbu a ụmụ nwoke adịghịkwa. Ndị ụlọ ga ma ị gaghị ịlụ nwaanyị. Ndị ke lụrụ alụ even. Anwezie ma nna ghọta. Nwoke adịghị nwanne, adịghị nwe ebe nwoke dị. Ya mefe ilu i buru akpa gị je gbakwuo ya ga-eme gị grab one. Grab him.